ndewo nụ ụmụ akwụkwọ na ndị ọma na-ege m ntị nnọọ nụ n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị tata bụ mọnde onye unu na-anụ olu ebe a bụ nwaada gloria ngozi obi isi ihe okwu ọmụmụ anyị n'ụbọchị nke taa bụ asụsụ igbo n'ime asụsụ igbo ahụ bụ maka ezinụlọ nke ndị bekee kpọrọ family tupu ihe ọmụmụ a bịa na njedebe o nwere ihe anyị bu n'uche na anyị ga-amụta anyị nwa bụ ụmụ akwụkwọ nke mbụ ụmụaka ga-enwe ike kọwaa ihe bụ ezinụlọ nke abụọ kpọpụta ụdịrị ezinụlọ e nwegasịrị nke atọ kwupụta ihe nke ọbụla na-ekwu maka ya nke anọ ọghọm e si na ezinụlọ ndị a were enwetagasị nke ise gịnị bụ ụmụ ọkpụ Nke isii, ọrụ ụmụ ọkpụ na-arụgasị. Nke asaa, ọghọm e si na ezinụlọ were enwetagasị. Ezinụlọ, gịnị ka ọ bụ? Ihe ezinụlọ pụtara bụ otu e nwere nna, nne na nwa. ma ọ bụ ụmụaka ha mụrụ amụ n'ala Igbo gbaa gburugburu e nwere ụdị ezinụlọ atọ nke pụtara ihe ndị gụnyere ezinụlọ otu mkpuke ezinụlọ ụbara mkpuke ezinụlọ mbisa ugbu a ka anyị kọwaa ha otu otu ezinụlọ otu mkpuke ihe ọ pụtara n'ụdị ezinụlọ a ndị e nwere n'ime ya gụnyere nna ma ọ bụ ịkpọ ya gịnị di bi ụlọ nwunye ya otu nwaanyị ọ bụrọkwa ebe a na-anụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na nwa ma ọ bụ gịnị ụmụ ha mụtara amụta mgbe e kwuru otu mkpuke ihe ọ na-ezipụta bụ otu nwunye na otu usekwu ya bụ otu usekwu a na-ekwu okwu ya bụ ebe e ji otu usekwu were esi nri ọ bụrọ ebe ọ na-abụ nwaanyị nke a kwanye nwaanyị nke a kwanye ihe a na-ekwu okwu ya bụ ebe e nwere otu nwaanyị ihe otu usekwu pụtara bụ na ọ bụ otu ihe ka mmadụ niile nọ n'ezinụlọ ahụ na- na-esikọ gịnị nri ma na-emekọ gịnị erikwa ya ezinụlọ ụbara mkpuke ihe nke a pụtara bụ ezinụlọ ụbara mkpuke na-egosi ebe otu nwoke na-alụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ karịa tinyere ụmụ ha mụtara amụta n'ụdị ezinụlọ a e nwekwara otu mkpuke otu mkpuke n'ime ya maka na nwaanyị ọbụla n'ime ụbara nwunye ya nwechara mkpuke nke ya n'otu n'otu Site na nke a, ndị Igbo wee na-ekwu n'okwu sị na ekechaa n'ama ekee na gịnị mkpuke nwee nke a na-akpọ ezinụlọ gịnị mbisa na ezinụlọ mbisa enwere ngalaba dị iche iche n'ime ya ọ bụrụ na nwoke na nwunye ya mụtara ụmụ atọ ma ọ bụ karịa nke a bụ otu mkpuke n'ime ụmụ ha ndị a ụfọdụ ụmụ ha ndị nwoke lụkwa nwunye ma mụtakwa ụmụ nke ha N'ụdị ezinụlọ a, e nwekwara ndị nwoke alụbeghị nwaanyị na ndị nwaanyị alụbeghị di, ha niile ka bụkwa n'otu gịnị ngwuru ahụ, tinyekwara ndị ọgọ ha nọnyere ha na ndị odibo ha. ebe a a bịa n'ụdị ezinụlọ a ndị ọgọ ha niile ma ndị ezinụlọ ha ma ụmụ odibo ha ha ncha nọ n'ụdị ezinụlọ a ọ bụrụ na oge na-aga ọ bụ n'ụdị ezinụlọ a na-eto bụrụzịa ihe ndị Igbo na-akpọ ụmụnna onye bụkarịchara okenye na ezinụlọ mbisa bụ ya bụ onye isi ezinụlọ ahụ a na-akpọkwa ya gịnị ọkpara maọbụ ịkpọ ya gịnị diọkpara Uru dị n'ezinụlọ. Ọ dị ọtụtụ uru a na-esi n'ezinụlọ were enweta. Ama m etu m esi wee bido. Uru karịrị akarị. O juru eju bara abara. Nke mbụ, ọ bụ n'ezinụlọ ka e si enweta obodo ọbụla. Obodo ọbụla enwere ezinụlọ, maa na obodo ahụ abụrụ obodo ka ha mee gịnị ka ha bụ. Ezinụlọ na-enye aka zụlite nwata n'usoro omenala. ọ bụ na ezinụlọ ka ọ ga-abụ ị bata nne nna a wee kọọrọ gị ihe gbasara omenala dị n'obodo gịnị n'obodo ahụ ime gịnị a mụnyere gị n'ime ya ezinụlọ na-elekọta onye ọbụla nọ n'ime ya gịnị anya ma na-agbazikwara ya ezigbo gịnị ụzọ ọ ga-esi gwa ya na nke a na o sikwa ụzọ a na ọ bụrụkwa ezigbo ụzọ na ọ na-ejehekwa ụzọ gwa ya na nke a na o sikwa ụzọ na o mee gịnị na ọ na-ejehekwa ụzọ o nwere ọtụtụ o nwere otu ọmụmaatụ m chọ kịta ka m zipụta ebe a o nwere otu nwatakịrị nwoke a mụnyere n'ezinụlọ ebe a mụnyere ya mana nwo- nwatakịrị nwoke a na-ebi ajọ ndụ mgbe nne na nna ya chọpụtara na ọ na-ebi ajọ ndụ nna ya mee gịnị wee kpọghachite ya azụ wee dụọ ya ndụmọdụ kara aka wee sị ya nna ị makwa na ụdị ezinụlọ i si wee pụta ị makwa na ezinụlọ a i si na ha anara ebi ụdị ndụ a ị na-ebi na o kwere ya ghọta ebe i si wee mụta ụdị ndụ a ị na-ebi sị ya nwa m biko wee dọọ ya aka na ntị sị ya dọdọ aka gị na ntị gị na-agwa kịta na-ege m ntị o nwere onye a mụnye na ezinụlọ a na-ebi ụdị ndụ a ị na-ebi ya ka ị gbanarị ụdị ọnọdụ a ị nọ kịta na ụdị ndụ a ị mee gịnị na-ebi biko nwa m mee gịnị chighata azụ nee anya na ezinụlọ leba anya ọfụma na ezinụlọ na ya a mụnye gị n'ime ya ka ị chọpụta ụdị ndụ ndị nọ n'ezinụlọ a mee gịnị na-ebi Nke anọ, ọ bụ site n'ezinụlọ ka e si akụziri nwata ọbụla usoro ibi ndụ n'obodo ha. N'ezinụlọ ahụ a mụnyekwara gị ka a ga-esi kụziere gị etu obodo unu si eme nke ọbụla obodo unu na-eme, ma ọ na-eme nke a, ma ọ na-eme nke a, ma ọ na-eme nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ị jee mụta omenala ndị obodo ọzọ, ị bịa n'ezinụlọ a sị unu mba, a sị gị mba na ihe a abụrọdụ omenala na obodo a na ị na-eme omenala ndị obodo gịnị obodo ọzọ chighata azụ nwa m nke ise n'oge gboo ọ bụ na ezinụlọ ka a na-achọtara ụmụ ha nwaanyị ya di ga-eme gịnị ga-alụ ha ka ha ghara isihie gịnị ụzọ n'ime ezinụlọ gị ahụ ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ ndị agbata obi ga-eme gịnị ga-achọtara ya nwa unu di ga-eme gịnị ga-alụ ya ọ bụrụ na ụdị onye nke a bịa sị ya nwa m biko mba ejekwana abakwana ncha ncha na ezinụlọ anyị na-achọ ịba kịta na ezinụlọ anyị mere gịnị na ezirọ ezi ya bụ ọ bụ na ezinụlọ unu ka a ga-esi mee gịnị chọtara gị ụdị di- nya ụdị di nya eme gịnị a chọrọ ka ị mee gịnị ka ị lụọ nke ọzọ ezinụlọ na-enye aka ichekwa oke ruturu onye n'ime onwe ha ezinụlọ na-enyekwa aka ichekwa oke ruturu Okeke maọbụ oke ruturu Okafọ maọbụ oke ruturu Mgbeke maọbụ gịnị Mgbafọ maka na onye ọbụla nwere oke mee gịnị ruru enu ụmụ ọkpụ ọ bụrụ na ị kpọrọ ya ụmụ ọkpụ ị kpọọ ya ụmụ ada ụmụ ọkpụ ndị kara aka ndị e ji eje mba ụmụ ọkpụ ụmụ ọkpụ maọbụ ụmụ ada o nwere obodo ụmụ ọkpụ adọrọ maọbụ ụmụ ada ụmụ ada maọbụ ụmụ ọkpụ bụ ndị nwaanyị a mụrụ n'obi ma ha alụọ di n'obodo ha maọbụ n'obodo ọzọ iwu ejirọ ha ebe ha ga-anụ di ha nwere ike nụọ di n'obodo ha nwee ike jee obodo ọzọ mee gịnị nụọ di mgbe e kwuru ụmụ ọkpụ ihe ọ na-egosi bụ na nwaanyị ahụ etofeela onye mụ wee toruo onye mee gịnị onye na-alụ mgbe nwaanyị toruru ma ọ bụ tofere onye mụ ị ma na o lugo oge ime gịnị ije di ọ bazie di o nwere ike ọ nụkwa di n'obodo ya nwekwa ike o jee obodo ọzọ mee gịnị nụọ di Ebe ha lụgara di enweghị ihe o mere maka na nwaanyị onye Igbo nwere ike lụọ di n'obodo Hausa, Yoruba ma ọ bụ na mba ọbụla masịrị ya. O nwere ike jere na obodo oyibo mee gịnị fụrụ di nya di masịrị ya mee gịnị lụọ mana n'obodo ahụ a mụrụ ya ndị ahụ a mụkọ ya na ya na-abụ emebekwa ọkpụ ọ ga ọ ga-esokwa ha mee gịnị wee na-eme ọkpụ o nwekwara emume ndị ọkpụ mee gịnị na-eme nke mụ onwe m nọ kịta n'ebe a emere m emume ndị ọkpụ ahụ tupu m wee banye n'otu ọkpụ ndị ụmụnna m n'ebe dị iche iche lụbata n'ime otu ezinụlọ ma bụrụkwa ndị nwunye di n'ala Igbo mgbe elu bụ ala ọsa ụmụ ọkpụ nwere ugwu pụrụ iche Ọ bụ eziokwu na ha alụọla di ma mgbe esemokwu dapụtara ka ụmụ ọkpụ ji aga be nne na nna ha. Ha na-agakwa mgbe oriri ma ọ bụ mgbe masịrị ha nụ. Ọ bụrụ na o nwee esemokwu dapụtara, ọ bụ ụmụ ọkpụ ahụ ka a ga-akpọ ha wee bịa dezie esemokwu dapụtara n'ezinụlọ ha ma ọ bụ na ee na ebe eme gịnị a mụnyere ha. Ọ bụghị naanị esemokwu, ebe uru dị, ọghọm dịkwa n'ime ya. Ọ bụrụ na o nwee ihe otu onye n'ime ha mee gịnị na-agabiga, elote m elote m mgbe gara aga o nwere mgbe m kpọrọ ụmụ ọkpụ ụmụ ọkpụ be nna m wee siere ha wee rọrọ ha eji m onwe m were ama atụ kịta wee sie wee rọọ sị ha achọrọ m ka mụ na ha mee gịnị ka ha rika ka mụ na ha rikọọ nri anyị wee ha wee anyị wee rikọ nwụkọ ụmụ ọkpụ a wee sụọrọ m ekpere dị egwu sụọrọ m ekpere sụchara m ekpere mgbe ha sụchara m ekpere a ihe ihe adịrọzi etu o mee gịnị ọ dịbụ ife mee gịnị wee bata ihe wee chawapụ karịzịa ka o mee gịnị ka ọ dị na mbụ ya bụ na ụmụ ọkpụ a bara nnukwu uru na ezinụlọ ọbụla eme gịnị ha mee gịnị ha nọ ọrụ dịịrị ụmụ ọkpụ n'ala Igbo ọ dị ọtụtụ ọrụ dịịrị ụmụ ọkpụ n'ala Igbo ụmụ ọkpụ so etinye aka n'ikpezi esemokwu dapụtara n'obodo ha ma ọ bụ n'ezinụlọ ha ọ bụrụ na o nwee ka esemokwu si wee dapụta n'ezinụlọ ma ọ bụ n'obodo nke bụ na emega enu mee ana mee enu mee ana mee enu mee ana afụ na ọ dị ka asị na o nwerọ isi eje kpọọ ụmụ ọkpụ ụmụ ọkpụ a wee bata wee kpee udo ụmụ ọkpụ kpechara anụ udo ha sụọ ọfọ ha sụchara anụ ọfọ ahụ ihe niile eme gịnị adịkwa na mma ụmụ ọkpụ sokwa ahụ na ahịa okporo ụzọ ụzọ mmiri na mmiri na-adị ọcha n'obodo ọ bụ ọrụ ụmụ ọkpụ ịhụ na edebere okporo ụzọ niile gịnị ọcha ma ọ bụ mmiri akụọ ekwe ekwuo ụbọchị dị otu ụbọchị dị otu a a ga-eje zachasịa mmiri debesie okporo ụzọ o nwee ebe mbuze dị ha atụọ alo etu a ga-esi mee gịnị kpochisi mbuze ahụ kwuo ụbọchị ọ ga-abụ ụbọchị ahụ ruru ana oge ahụ ruru ana ụmụ ọkpụ niile eme gịnị apụta n'ama ebe ahụ ọ bụrụ na ụzọ mmiri ka eme gịnị ka a ga-edezi maọbụ ka a ga-azacha azachasịa nya kpochasịa mmiri mmiri eme gịnị adịkwa ọcha ụmụ ọkpụ na-aga n'afa iji chọpụta nsogbu na-adakwasị ezinụlọ n'obodo ọ bụrụ na o nwee nsogbu dakwasịrị ezinụlọ maọbụ dakwasịrị otu onye n'ime ha ụmụ ọkpụ na-eje n'afa ndị ndị ji omenala were aga ha na-eje n'afa eluo ha agbaa afa nwa dibịa afa a wee gwa ha sị ha na-ekwe na-ekwe na-ekwe na-ekwe nọọ ihe dị etu a ihe dị etu a bụ ihe ji onye dị etu a maọbụ ihe ji ndị dị otu a agbasịa afa ahụ a wee gwa ya agwazịa nya o jee mee ihe ahụ a sị nya mee ihe ebido mee gịnị gazibere ya dịka ndị kwenye na gịnị omenala ụmụ ọkpụ na- ụmụ nwoke na-emegbu nwunye ya ma ọ bụ nwaanyị na-enupụrụ di ya isi bụ ụmụ ọkpụ na-agbaghe onye ahụ ntị ma chụpụ ya ekwensu n'isi abịa na ụdị nke a ọ bụrụ ebe nwaanyị na-eme ka ndị ka ndị nwụọ makwa ezinụlọ m si wee pụta makwa na ezinụlọ m si ya wee pụta na ezinụlọ ada aga aga na ee eh, na nna m nwere ego nke nwa nke nwa m ada eme nke a ị batazịa n'ebe a na-anụ gị ị ma rubere di gị isi i bulu ọgaranya ahụ dị na be nna gị wee bịa n'ebe ị na-anụ di mgbe di gị bịa enekata anya nne di gị enekata anya ụmụnne gị enekata anya fụ na ihe a abụrọkwa ihe ga-ekwe ha omume ọ bụ ọrụ ha ije kpọọ ụmụ ọkpụ ọ kọsara ụmụ ọkpụ ụmụ ọkpụ ahụ a wee dọnata gị isi ana wee sị gị nwunye anyị gee ntị gee ntị ọ bụrụ ọdịmbụ eme ndị be anyị adịghị eme etu a na ka ndị be anyị si eme na ka ndị be anyị si eme agwacha gị ọ bụ na ị nụrụ a wee gwa gị ihe ihe ị ga-eme agwarana gị ihe a ga- ihe ahụ ị ga-eme i bido ozugbo ozugbo mebe ihe ahụ eme gịnị agwa gị mee ọ bụrụ na ị mere ya ihe ọbụla e tiri gị mee gịnị ịfụbazi anya ụmụ ọkpụ na-agbaghe onye ahụ ntị ma chụpụ ya ekwensu n'isi ụmụ ọkpụ na-ekwupụta ihe ọjọọ na-eme n'obodo nke ndị mmadụ na-ekpuchi ekpuchi ọtụtụ ihe ọjọọ na-eme n'obodo kịta mana ụmụ ọkpụ abụghị ndị na-eri aka azụ ụmụ ọkpụ bụ ndị na-atawapụ ọnụ kwuo okwu kwuo okwu nwa na ana be nna ha ka eme gịnị ka a mụrụ ha aha ha kwenyekwa kwenyesie ike na ihe ọbụla ha kwuru na-adị ile n'ezie n'ezie ihe ọbụla nwa ọkpụ kwuru mee gịnị na-adị ile o rie aka azụ n'isi ka o mee gịnị ka ọ dị ya ha ga-atawapụ ọnụ kwuo sị na nka na ụzọ a ga-eso na ihe a ga-eme na emerenụ etu e si wee kwuo ya ọ ga- na emerenụ ya na ihe ga-eme gịnị na ihe ga-adị mma n'eziokwu n'eziokwu ọ bụ na eme ya etu ahụ ihe ga-adị mma nwaanyị na-emegbu nne di ya ma ọ bụ nna di ya bụ ụmụ ọkpụ na-enye ya oche ọ ga-eme gịnị oche ọ ga-anọ ọ bụrụ na ị na-eme ee nwaanyị a nne di e nwerọ ihe i ji nne di gị wee kpọrọ nwerọ ihe i ji di gị wee kpọrọ nwerọ ihe i ji ụmụ- ụmụnna di gị wee kpọrọ ị na-eme ka ndị ka ndị nwụọ ị na- ị na-eme ụdị omume mee gịnị sọrọ gị ọ bụ nne di gị a wee jee ọ dọọ gị aka na ntị dọọ gị aka na ntị chọrọ ịnụ ihe ọ na-agwa gị o jee kọsara ụmụ ọkpụ ọ kọsara ụmụ ọkpụ ụmụ ọkpụ wee mee gịnị a wee dọnata gị azụ wee nye gị oche ị ga-eme gịnị oche ị ga-anọ wee dụọ gị ezigbote ndụmọdụ adụcha gị ndụmọdụ ị ga-ekwere n'ihe a ha mee gịnị a gwara gị ọ bụrụ na ị kwerọ e nye gị oche ị ga-anọ N'eziokwu, o nwere ihe anyị bu n'uche anyị kwuru na isi mbido na tupu ihe ọmụmụ a abịa na njedebe na o nwere ihe ụmụ anyị ga-eme gịnị ga-amata. Nke mbụ, gịnị bụ ezinụlọ? Nke abụọ, kwupụta ụdịrị ezinụlọ e nwegasịrị. Nke atọ, kwupụta ihe nke ọ bụla n'ime ezinụlọ ndị a mee gịnị na-ekwu maka ya. Nke anọ, uru ezinụlọ ndị a na-alụgasị. Nke ise, ọghọm e si n'ezinụlọ ndị a were eme gịnị enwetaga. nke isii gịnị bụ ụmụ ọkpụ maọbụ ụmụada nke asaa ọrụ ụmụ ọkpụ maọbụ ụmụada mee gịnị na-arụgasị nke asatọ ọghọm e si na ha were enweta ụmụ anyị dịka unu woro nkụzi niile nke a nụnwa anyị kụziri kịta achọrọ m ka unu gaa n'ekwe igwe a nke em, nke nọmba ya bụ 08137715552 ka i wee tụọ m n'ekwu igwe wee kpọọ m ma ọ bụrụ na o nwee ihe ị chọrọ ka ị jụọ m anọ m na St. Charles College Ọnịcha ndewonu ndị ọma gere m ntị na ụmụ anyị